Chifukwa ena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga muja amakwezera daladala shuga, kukwezera daladala simenti, kukwezera daladala zinthu, kumangokweza tsiku n'tsiku koma cholinga inuyo kuno mkwiye mtundu wonse Chakwera mdane naye. Mtsogoleri amakhala munthu who takes responsibility. Mtsogoleri ndi munthu amene amatenga responsibility. Anzathuwa akukonda kunena kuti Zinthu zadula chifukwa akuti inu anthu amene mukupanga malonda akuti dala dala mukukweza zinthu. Zoona zimenezo? Kodi iwo mmene amalowa m'boma anapeza adadi atatsitsa inflation rate? kuchokera pa 23% anaisiya ili pa 8.62%. Iwo ayikweza inflation lero pamene tikuyankhula pano ili pa 38%. Ndiye nkumanena kuti inuyo mukukweza zinthu mukubisa zinthu akuti daladala mtsogoleri ameneyo adadi ndi mtsogoleri ndi chifukwa chake timaitana adadi sanakanepo responsibility ndi kumachita accuse anthu amene sali ndi satengako gawo kunena kuti kapena chuma chiyende bwanji Zikomo kwambiri monga ndanena choyamba ndifuna ndipulumutse dziko lino ndipo pa september 16th tipulumutsa dziko lino there is no question about it akuchita zosiyanasiyana cha sabotage kakuti abere nakuti izo anakumana ku Mulanje usiku za maprogramu kuti andichite sabotage koma sizitheka. It, it ain't going to happen. Sizitheka zimenezo ndiye pa 16 ndipo musadzikono chachiwiri chachiwiri ndifuna kumanga Malawi watsopano chifukwa mawu amene ali pano ndi mawu omvetsa chisoni kwambiri monga munamva kuti Malawi ndi nambala 3 pa anthu osauka pa dziko lonse lapansi. Komanso akuti mwa maiko 193 Malawi ndi nambala 2 pa anthu achisoni komanso omvetsa chisoni, anthu osauka, opanda nyumba, opanda chakudya, opanda chilichonse, zachisoni kwambiri. Ndikalowa zimenezo zitha, ife tili kukonza boma lino. monga omwe anena kuyambira ndakhazikitsa timati economic rescue committee komiti imeneyo ya ma economist

Kuyamba 17 September kuti ta implement report imeneyo. Choyamba the first thing ndi forex. First thing pakhale forex kuyambira 17 September kuti anthu azipeza ndalama zakunja kuti azigwiritsa ntchito komanso kuoda kuoda zinthu za kunja zimenezo first program ndi forex kachiwiri ngongole zimene tili nazo zoopsa kwambiri zimenezo tiyamba kukonza right away right away kuti zimene tizikonze chifukwa tikupereka mwezi uliwonse ma interest rate kuno kumalawi komanso kunja ndalama zambiri ndalama zambiri kwambiri so those are two things zimene tachite pali ma program osiyanasiyana amene tifuna kuchita tikabwera m'boma monga ena alankhula kale kuti tisinthe zinthu manifesto athu muiwerenge ili yonse six chapters 90 pages ili muchizungu muchitumbuka ndi muchichewa ngati mupeza mwayi try to read it koma manifesto yathu timati people centered ndiye kuti taichita build kuthandiza anthu kuthandiza anthu maka anthu wamba ordinary people people centered ndiye monga wina walankhula kuti programu yathu ndikuti tisinthe mmene chuma chimayendera muno Malawi kuti tichose chuma ku Capital Hill ipite kumamidzi ku ma DC kulikonse DC yonse DC yonse ilandire ndalama ndipo akafuna kumanga school ka chipatala ka nseu ka chanichani iwo azimanga chifukwa anthu amene amaziwa mavuto awo mdera lawo dpp oye mdera lawo komanso azilemba ntchito anthu a mderamo kuti anthu a m'mizi apeze- apeze mwayi opezera ntchito osati azipita ku lilongwe kapena ku blantyre ayi koma azipeza ntchito m'mizi mmenemo ndimene timati people centered development ndi programu yayikulu kwambiri chachiwiri maphunziro education palibe dziko lingatukuke lingatukuke popanda education popanda maphunziro 1964 singapore inali ngati malawi the same osauka koma pano number one chifukwa education anachita invest education that's why ifeyo tikufuna kuti kuyambira september Sukulu izakhala ya ulere up to secondary school. Ya ulere kuti aliyense apeze mwayi kupita ku sukulu. Ndipo nkawauza inu makolo amene saku- sakutenga ana kupita ku sukulu ndatha nawo oh yes oh yes chifukwa ndi yaulere so pano there is no reason everybody must go uh, to school maziwa wrestling maziwa osaka ija ya, ya, ya cha america ija ya koya yakono kumagwira munthu nkumugwetsa pansi

azimayi ngongole, azibambo ngongole komanso ndalama za sports. Ah, zimenezo tizachita pasogolo. And finally, ine ndifuna kuti dziko lathu lipite pasogolo ndiye tipitiriza Dpp oye! Program ya Community Technical College tipitiriza constituency iyi yonse 229 constituency mukhale technical college imeneyo tipitiriza i know these people actually downgrade my college just chifukwa kuti ndine nayamba zimenezo actually downgrade koma palibe dziko lingapite patsogolo popanda technical people palibe no country in the world can develop Germany italy america they have developed because they have technical people so ndipita zimenezo komanso programu yothandiza anthu nyumba

And I want when the next DPP person continues, azamalize kuti everybody m'malawi muno asakhale ni nyumba yodontha kapena ya maudzu kapena ya dothi zimenezo zisakhale Koma kuti zonse zimene zichitike pafunika nonse mukavote. Tamva zimenezo, mukavote. Kaya munagulisa uh, ujeni uja The- you are still in the book dzina lanu lili mbuku Muka- mukavote Aka- akupatsa ndalama tenga ndalama as somebody said Palibe munthu pa dziko lapansi amene angakane ndalama. Palibe. Ngakhale atandipatsa ine ndalama a mcp nditengatu. Hey, nditenga ndalamazi koma sindiwavotera ayi koma nditenga ndalama zimene nde mutenge koma mukavote komanso auzeni anthu a m'midzi achikulire ka ovutika ka odwa kunithunza atenge sikumeno kapa njinga kapa chani kuti akavote kaya akudwala mapasi panado kuti akavote i want every person every person every person akavote chifukwa Chida chanu ndi vote. Chida chanu ndi vote. Kuti tisinthe dziko lino ndi vote basi. Ngati simuvota nde mupitanso ndi zinthu zimenezizi. Ine I want this country ikubwera ku one party system eh? Mukuona kuti ikubwera kwa nthawi ya, ya chipani chimodzi. Sitingalore zimenezo ayi. Tifuna kuti anthu akhale ndi ufulu, anthu asamakhapidwe, kuti munthu akalemba kapa intaneti asamangidwe, or akanena zina zina asamangidwe, kuti tikhale ndi ufulu umene tinali nawo kale. So it's very very important kwambiri kuti nonse mukavote. So ndi mawu amenewa ndikuti ndili osangalala kwambiri. Kukuonani kuno kwathu kuona nkhope zanu zosangalala kwambiri. Ine ndili osangalala kwambiri. Uh, tizabwera kuno after the election. Tizabwera pamenepa after election tizachita celebrate victory yathu.
I also wish to this, this English man vuto kwambiri reiterate R E I T E R A T reiterate what, what, what do you pronounce it